Tawonani, tawonani, tawonani, tawonani, tawonani, maita bambo, tawonani, tawonani. Mbwe! Ndafika kufuna kuyankhulapo zinthu zitatu. Yes guys, ladies and gentlemen, yeah. Um, ndikufuna ndiyankhule zinthu ziwiri zitatu makamaka ndiyankhuleko nkhani ya uh, ngongole imene dziko la malawi lili nalo ngati dziko imene ili 28 trillion malawi kwacha komanso ndiyankhulekonso za kwa mayi mbambande uh, makamaka kumeneko ndithu mukudziwa nkhani imene yachitika kumeneko komanso ndiyankhulekonso za agalunso koma mwina ndiyankhulanso chinanso chachita cha folo komano zinthu za agalu amene akusowa uh, zinthu zimenezi uh, mundilole kuti ndiyankhule mwa changu changu chifukwa cha nthawi uh, sitikufuna kuti titalike kwambiri video okay dziko la malawi panakali panopo lili ndi ngongole yokwanira 28 trillion malawi kwacha okay ngongole imeneyoyo uh, yafika choncho pa zaka 5 zapitazo mcp isanalowe mboma kapena mcp mmene imatenga boma ngongole zimenezi zinali zokwanira 4 trillion malawi kwacha okay so 4 trillion tikunena boma la kamuzu banda limene anakhala 30 years la bakili muluzi imene inakhala 10 years la bingu limene inakhala uh, about 7 years or so B- uh, boma la joyce banda linakhala kaya ndi 3 years boma la peter mutharika inakhalanso kaya ndi zaka zinanso kaya ndi 7 years boma Maboma amenewa kuphatikiza onsewa anali ndi ngongole yokwanira 4 trillion Malawi Kwacha. Mcp itabwera uh, yatenga ngongolejo kuchoka pa 4 trillion Malawi Kwacha yaifikitsa pa 28 trillion pa zaka 5. What does it mean? Pa zaka 5 mcp yagwiritsa ntchito ndalama kapena yakongola ndalama zokwanira 24 trillion 4 years pamene zaka zopitilira 40 imene Malawi yakhala yagwiritsa ntchito uh, 4 trillion yokha komano mcp pa zaka uh, pa zaka 5 yagwiritsa ntchito ndalama zopiti zopitilira 24 trillion okay Ah, ndi ndalama zimenezi pali zinthu zingapo sizinasinthe kuti bwanji apart from misewo ndi zina zotero komano miyoyo ya anthu sinasinthe ndalama zimenezi zina ndi zimene mumamva zija kuti mega farm mega farm ah, ndalama amangogawana pa chiweniweni chachachani zina ndi zimenezo zina ndi zimene mumamvazi kuti ayi ah, mwana wa anduna ali ndi magalimoto e eh, ayi kuti ayamba bizinesi osadziwika bwino e eh, akuti akuti ena nkumachemerera kuti iyayi e asiyeni anthu e zinthu zikuyenda bwino e boma ndi lomweli chachachachani yes ndalama zimenezozo Ah, zafika pamenepa mwamva anduna ndithu akunena zimenezo kuti ah, ngongole panakali panopa ifeyo mmene timatenga boma ifeyo ngongole ili pachani 28 trillion ndeno ah, nthawi zonse zinthu zikamalakwika anthu amene amalipira amatenga ngongoleji imakhala mitsonkho ya aMalawi akamadya ndalama zija inuyo ambiri mmanena kuti e boma likuyendetsa bwino zinthu chanchanchani sikunena kuti uh, olo a dppo muziyafunsa mukupanga e eh, chakuti bwanji chikuyenda chonchi chakuti chika zimenezozo chifukwa chakuti ndalama ndi mitsonkho yanu what do i mean panopo dpp yabwera ndi kunena kuti ikupanga uh, ikupanga kauniuni wa mitsonkho ndiye mitsonkho ija yakweza kweza yakweza kweza mwaona so Zilibe kuti uyu kaya ndi wa police, kaya uyu ndi wa army, kaya uyu ndi wa chani, kaya ndi wa ku private sector, kaya ndi wa ku government, chancha aliyense mitsonkho siimasiya munthu. Okay? Anthu amene amachemerera kuti boma ndi lomweli zinthu zikuyenda bwino, mitsonkho siimasiya as far as iweyo uli pa ntchito kapena opanga business yooneka ndi maso, mitsonkho siungakusiye iyayi, ulipirabe. Ndiye ndalama zija 28 24 trillion imene yaononga mcp yonse ija panopo dpp ikuye- iku- ikuyesera kupanga recover some of the money ndalamazo zichokera kuti zichokera ku mitsonkho yanu anthu amene mmachemerera panopa mitsonkho yanu mudziwe zona kuti mukubweza mukuwabwezera ndalama zija anthu anaononga ndalama zija komano mukubweza ndani mukubweza ndinuyo cholinga Iwo aja asakongolenso ndalama zinanso kupitiliza pa 28 paja akuyesera kuti mwina tikhoza kupanga source kapena kupeza ndalama zina zake mu dziko momunomu nde zina ndi zimenezi za mitsonkhozi zina mwina zizichokera ku MRA ku anthu akamalowetsa katundu zina zina zinthu ngati zimenezozo komano apapa ndi zimenezozo so uh, Nchifukwa chake mumamva kuti iyayi mafuta akuvuta, chan chan chani zinthu zikutani. Anthu awa anaononga ndalama kwambiri, anaononga ndalama. Si ndalama zamasewera 24 trillion si ndalama zamasewera. Inuyo muganize mayiko ma, maboma wa zaka zopitirira 40 chakuti anagwiritsa ntchito 4 trillion yokha. Awawa 5 years yokha 24 trillion. Ah, ah, iyayi guys iyayi ndiponso ena mwa inu yonse mmanenanso kuti anthu nakuti anthu na finance anthu na- atalibe chilichonse mmene amapanga koma pano angolemereratu chancha ndalama zake ndizi ndalama zanu komano panopa mukubweza ndinuyo mukubweza ndinuyo Mm. ndiye boma ngati likupanga zopusa kaya la dpp kaya ndani, ngati likupanga zopusa kwecho ife chifukwa chake timabwera bwanji mugula magalimoto eh mwagula magalimoto odula ku state house eh mwapanga chakuti chan chan chan eh bwanji mwatele Iwa, timadziwa mwaona sopano mukubweza ndinu ndalama zija misonkho yanu anthu ajanako adadya ndalama okha sanakugaileni panopa mukubweza ndinuyo zoopsa kwambiri tiyeni tiziyankhulani zinthu zikamalakwika osatengera kuti kaya ndi boma lanji kaya ndi chani ngati mufuna kuti malawi akhale okomera tonse ndi izi panopa misonkho ikukwera anthu amene amalandira mwina 500000 pano azilandira mwina 400 chakuti 1000 fukwa msonkho akweza koma salary ndi yomweja komano anthu amene anadya ndalama aja akuluakulu amene anadya ndalama aja amene anagawana anamanga mahotelo anamanga maloji anapanga chanchanchani muwamva kupaliyamenti kuja akunena kuti yayi ndalama anthu mukuwapweteka mukuwapsinja chanchanchani ndalamazo anaononga ndiwo awa ndi oyenera kubweza okay nkhani ndi imeneyoyo mangofuna kuti chimachitika chimakhala ndi malamulo amene amapangidwa folo kaya ndi sukulu kaya ndi chani kaya ndi chanchani chilichonse chili ndi malamulo ake amene amapangidwa folo ndiye ngati ili sukulu imakhala ndithu kuti ayiayi musatuluke out of bounds chanchachani izi ndizi Ok, nkhani imene yavuta kwambiri kwa mayi Mbambande ndi nkhani ya nya- mzimayi wina wake, mzimayi amene amapezeka kuti iyeyo ndithu ah, ana anagula ma products kumene koko komano akuti kumbuyoku amanyoza kwambiri ati amanyoza kwambiri amanyoza mayi Mbambande aja bwanji mukwalimitsa nkhalamba ye mukwazuza ye mwakuti mwakuti chani chani chani ndiye kenaka mayi Mbambande aja amagulitsa uh, makamaka anyezi anyezi ndi zina zina mzimayi uja anapezeka kuti wabwera kunena kuti anyezi yese mupanga bwanji aja nkutchula mtengo iye uja "Ah, no problem nditani ndikugulani anagula 1 million anapereka 1 million ija basi kenaka mayi mbambande aja anadzazindikira kuti ah mzimayi uyu ndi amene amatinyoza uja nde basi ife ifeyo umphawi ndi wathu komano ndalama yanuyi bwerani mudzatani mudzatenge ndi anatenga ndalama ija nkubweza mind you guys it wasn't donation sinali kuti munthu sakupanga chilichonse its just kuti apanga donate ayi sinali donation amagula product ya mayi mbambande okay inakakhala donation inakakhala nkhani ina kuti munthu wangopereka koma amagula zinthu Ndiye ngati munthu akugula zinthu, inu mwaperekanso zinthu, munthu uja sangabwerenso kunena, hey, eh, ndinakupatsani ndalama mwakuti mwakuti chani chani chani. Iwenso umunenanso kuti ayi, ifenso tinakupatsani anyezi. Inuyo mmagula zinthu popanda zinthu zimene zija simunakatipatsa ndalamayi. Okay, ndiye ndalama ija ineyo maganizo anga ndimaona ngati kuti sanakabweza chifukwa kuti ndalamayo anasinthanitsa ndi product yawo. kaya inali yotchipa chanchani it's up to munthuyo kunena kuti ngati anthu akunja akunena kuti tupanga 5000 munthu kunena kuti tipereka 20000 it's up to that munthu kuti wapereka ndalama zambiri mmene wadzimvera komano at the end ndagulitsa zinthu kwa wakuti wakuti sindingasinthenso kunena kuti munthu wapereka donation chifukwa kuti iye wapereka ndalama zambiri kuyerekeza ndalama zimene ineyo ndinatchaja katundu wanga okay so iyi sinali donation iyi zinali kusinthana ndi zinthu zako zimene iweyo umatani umalima ndimuona ngati kuti ndalama ija sanakabweza chifukwa kuti imeneyi inali ngati kuti asinthana komabe all of the same okay azigogo amene amakulira kunja ndi azigogo amene amakulira ku malawi ndi osiyana timaona ku malawi kujako azigogo akupita kumunda apart from ako mayi mbambande anthu amene ak- akhala kumudzi kuli anthu a eighty chakuti years anthu chanchan amanyamula kasu ulendo kumunda akalima lima mizere iwiri itatu akubwerako akalima eh, zimenenso komanso madokota amapangaso amapangaso encourageso anthu matupi azitere amakhala kuti matupi atakale komano ndimene zikuwasunga azigogo ambiri kumalawi kujako chifukwa kuti uh, there's movement ya thupi lawo akupanga zina ndi zina chanchani samapangidwa force ngati thupi lawo likunena kuti mwalimako mizere iwiri zipitani anyamuka azibwerera chimodzimodzi kwa mayi mbambande kuja ndikhulupirira kuti anthu aja samapangidwa force ngati munthu akudwala akunena kuti lero sindingapite kumunda sindupeza bwino samu- samupanga force anayo kuti okhalani ife tipita tibwerako and sindikudziwa kuti of course kuti amakhala nthawi itali bwanji kodi 2 hours 3 hours 4 hours ali kumundako i don't know komano ndi malamulo akumeneko ngati munthu sukusangalala nazo kuli agogo ako kwa mayi mbambande kuja komano iwe sukukondwa ndi zimene amachita mayi mbambande katengeko agogo ako uziwasamalira mmene ukutani ukufunira koma malamulo akumeneko ndi amene woti ukumagwirako ntchito ukuwakuwadyetsa zina nzina uh, ena amachokera mmakwawo ena amagona komweko ndi mmene malamulo awo alili so akungoyenera mwina kwa anthu kutsatira malamulowo komanso uh, mayi mbambandewo akudziwa chimene iwo akutani akuchita komanso munthu sungadziwenso zonse zina nzina aziphunzira mkati mwa ndime zina zina eh? ifeyo tisatengere malamulo akunja ndikupititsa kumalawi kujako kuona kuti chilichonse chizigwira ngati chakunja anthu ambiri tinadziwa zinthu kuti ah, ichi ncholakwika ichi ncholakwika ichi ncholakwika just because we have traveled tinakakhala kuti sitinapange travel sitikanaona chilichonse cholakwika chinachilichonse pa zinthu zina zimene zimachitika ku malawi even za ndale zomwezi timaona kunena kuti akutibela akutitele akuti- chifukwa kuti tinayenda tikumapanga compare ndi dziko limene tili so na- ine ndaphunzira kwa apm anena kuti kaya ndi mdani wako kaya ndi mdani wako ndalama osayikana kaya ndi mahewu imwani osakana koma inuyo bola mukudziwa chimene mukutani mukuchita kaya yakwa mdani wako kaya ndi yakwa ndani ndalama sitimakana ndalama sitimabweza komabe whatever the case anthu ena amadziwa chimene alili ndi amapanga ndithu kubwezako sikuti pali vuto kwenikweni komano kumbali ya ineyo ah, nimuona ngati kuti uh, apart from kuti mayiwo ananyoza uh, mwina china chakenso chinatsutsaso nena kuti ayiayi uh, ah, mwayankhula kwambiri sizikusintha basi zisiyeni komanso tiwayamikilenso mayiwo asoro ataona onena kuti anyoza anyoza anadziwabe kuti nkhalambazi zofunika zitadya ndithu anthuwo akufunika adye azigogowa nditiperekeko chani ndalama kusiyana ndi kungonyoza no ndalama ina iliyonse eya so all in one ngakhale ndalama yo abwezera komabe kaya tiona ah, kuti zikhale bwanji nde komano anthu apereka maganizo osiyanasiyana okay nkhani ya agalu agalu folo amene asowa a achitetezo makamaka aku state house kumeneko ndithu agalu folo amene anagulidwa kuti ndi achitetezo okay anthu ambiri akunena kuti agalu agalu agalu agaluso nchaniso agalu nchaniso okay agalu a alipo mitundu ingapo agalu amene asowa ku ndi agalu amene achitetezo agalu amene amatha kungonunkhiza bagi ya munthu anthu amayapoti mu taonapo zinthu zingapo amangobwera wangoyenda ndi galu wangoyenda ndi galu kungonunkhiza amakuuzani pita nayoni bag yako galu galu uja aka- akapando isiya bag ija amakuuzani kuti takhalani apa tabweretsani bag iyo amatsegula azipanga sechi mwina apezamo ma drug well trained dogs so agaluwa ndi achitetezo agalu amene amatetezera ku uh, ku state house ngati mmene amabwerera asilikali a army ngati mmene amabwerera apolisi ku state house kuja Wina wake kungo wa, kubwela kudzatenga apolisi aja kudzatenga army aja ku state house kuachotsako kumene kujako anthu oti ndi achitetezo that person should be questioned kuti kodi wachitilanji zimenezi so agaluwo anagulidwa kuti ndi achitetezo ku state house kuja wina nkubwela kudzachotsa chitetezo ngati mmene mwina anthu anaika mwina ma CCTV makamera wina ndikubwera ndikuzula makamera aja wachotsa zinthu zimene zili zaboma zimene zikuthandizira chitetezo kumeneko chifukwa ngati agaluwa folo ku state house wina akhala kona iyo wina kona iyo wina kona iyo munthu atati adumphire kudumphira mkatikati muja agaluwa amene ndikumuona amuluma kapena amugwira kapena auwa kapena apanga alert anthu okay so si chinthu chongokhala ngati kuti ngati agalu omwewa omati umadikira kuti mwana abibe iwo adye basi moyo wawo nkumakhala agalu ake si amenewo agalu awa mwinanso mwananso kubiba mwina sangadyenso well trained dogs eh? amatha ku munthu kulowa mwina pa, pa, pa, pa chipata cha ku state house paja galuja kungomuyang'ana ndikumakulu

ndi ake enieni a- akunyumba kwake anakatenga agaluwa kungowagula kumene anagulako ndi kukasiya kunyumba kwakeko kuti asakhale aku state house komano nzotheka kunena kuti agalu awawa mwina anapeza ku state house kuja olo agaluwa anagula atuluka pa bilu kapena pa bajeti ya nd- zinthu zimene zinagulidwa ku state house zinthu za state house chifukwa amachitotchula kuti worth 4 million eh? so munthu sungachuluke zelu kuti ayi agaluso nchaniso chanichani agalu agalu ofunikira munthu amene anaba agaluwa afunika anjatidwe ndithu mene akuwamangira anthu umo chanichani afufuzidwe abweretse agalu achitetezo ndi chitetezo cha dziko chitetezo cha mtsogoleri chitetezo cha anthu amene amagwira ntchito ku state house amene amaoneka kuti uh, uh, ali mkanda alitsobe apo ndi apo Eeetu, ndiye mwachidule mwina ndinganeneko choncho pa nkhani ngati zimenezizi. Ndi nkhani yayitali kwambiri komano ah, I can't see any problem ndi zimenezi. Komanso apolisi ngati anapita ku nyumba ya mtsogoleri wakale, iwowa ndiye kuti anali ndi warrant of arrest, wapatsidwa chilolezo kuchokera ku khoti, pitani mukasecheni kwakutikwakuti. ehe kapena ehe eh, kukasecha osati kumanga iyayi ananenetsa kuti iyeyo akuti sanganjatidwe sangammange komano ah, amakasecha kumene kuti kodi agaluwo kapena ali kuno eh, mphekesera zozimene kuti munthu amene anammangayo kuti anasowetsa agalu anaulula kuti agaluwo amapezeka ku, ku nyumba kwa mtsogoleri wakale eyetu guys zikomo kwambiri kuti munali pamenepo komanso